orumiri na-eli mmadụ n'ọnwụ nyụ anya Morit, eje m n'ụlọ afụrọ m gị nwanne ebe a ka ị nọ. Kedu ego m? nwanne m ana m anwa anwa ebe a Kedu o mere?
ụlọ bụ na ya dị ndị m ji ụgwọ buru ibu achụcha dịgide m wee sị ka m bịa ebe a ka m bịa zuo ike Nke i ji mụwa ka m bịagodo bịa welụ. nke ọrụ gị gosi mee ebe a ka m bịa sị ka m zuo ike ebe a ume bido chụwa m ọsọ n'ebe a na-agbọ m agbọ na-achọ ka m kachia ume m ọ na-agba ọ dị ka mmemme nkubi na nwa anwụ gịnịkwanụ obi ya emekwana ya kịta na ọ bụrụ mmeri gị biko ị kpọ m gbalagote mmiri ọ bụrụgodo ihe na-akụ ka ka m na-akụ ego nke m bịa were onye aka isi eme onye aka isi eme akụ ga-adị ede anya

ezigbo enyi ka ajọ nwanne mma mmadụ ka e ji aka mụ ka ihe siri na-emeghị
kasekọrọ gị ebe a ka m sị ka m bịa ka m bịa zuo ike ka ndị ụgwọ na-achụgharị m anọrọ m anya ebe a ume chụwa m ọsọ gidigidigidi ume ọ na-abụ m abụọ nyegoro m fon ka m kpọọ Nancy
fon mgbe mmebi
na-etinye nọmba ebe a woo
yoo Hello, Nancy. Kedu ebe ị nọ? Anọ m n'ekpere, anọ m n'ekpere, ka emere. Ọ dị ka ọsọ m anụnwa ebidogokwa ego enu, ume na-achụ m ọsọ nwee ebe m dabiri kịta.

mana mụọ ihe na-aka edokwa m anya o na mụọ nsị gị na nsị gị na na akụkọ gị a na ọ nyere m ọṅụ mana m bụ onye okwu asị mụọ marakwa na udo dị nwe nye gị ego a kịta asị bụzi o si n'akọ nke a ba na nke a ịvụ bịa gbago ụgwọ mmekọ expenses n'elu ụgwọ m bịa gba gị na kịta anyị ịwụsị ebe a ka akwa oche ikwu na eche nwa ọgwụ o nwegokwa ife iri ihe na nwa ọgwụ n'afọ awọrọ Ụlọ m egote ụgwọ m na-ere nwa njeri ihe.
nwere ihe m jiri aka chacha ego dụrọ m n'aka ego ole ka a na-ere nri n'ogbe unu ka anyị malụrụ ka anyị mebere emebego bụ na-emebego ebe na-ele 4-5 makwa ihe ị na-eme onye ka m nwali ngwa nye m ego ego ọ bụla i ji ka m je rie nri mụ na-eji ya na mụọ ị na-eyizu nke a mụ na-eji nke a ka nwere bụrụ nke a na ụzọ biko ndị ọzọ ahụ ọzọ njọkọ melụ m biko ọ bụrụ ka ụgbọ lasị na ga-emelụ m ị kpọje m ebe a na bụ m emụta ya melụ m ka m nawa ọmụ maka nagodo anyị ka anyị nọ ọ bụrụ 2 weeks ka m nọ rie nke wu nri mara ka agụụ na-eme m eh, biko ọchọ m fụ gị n'ụzọ kpọọ gị chi m biko za m ma ọ bụ na ya abụrụ nwanne mmadụ bụ chi bịa
tegodo m eh, eh, isi n'afọ oge n'ime m kpụrụrụ n'ime afọ ma o nwere mmadụ agwa nkịta ahụ confirm na arụ adịrọ gị mọ mọ ee mọ mmeje ga nawazi village ya bịa bịa bịa bịa ka m kpọọ Bosho oye oye sendịla anyị ego nwere Hello, Bosho. Hello, Bosho. Kekere nwanne mmadụ. Udo dị. Asị m ka m kene gị n'aka i nyeere m ụbọchị ini. Ị zọka m ndụ nke bụ eziokwu ị zọ m ndụ. Anarugo m village since o. Oh. Eh, dịka ọ kwa 2000 ka i nye m that day ee plus nke ochie niile then biko nwanne m achọrọ m ka i nye m 1000 biko anyị nwere ofe na ọ na anyị enwerọ garị ka anyị malụ garị m bata m bata m chịkọọ everything kwụọ gị ụgwọ mejiri ụgwọ ụgwọ nwanne m nwa Chukwu eye onye ka nne yuzu thank you thank you